Um, so this particular place ebe m nọ now bụ ebe a na-akpọ agbọ ezemewi ndị nnewi niile anyị malụ ya so ime agbọ niile a bụ nyanwa bụ onye nwe mmụọ nwe nnewi di ya ya wee nwere agbọ niile ya na mmadụ ada azọ So mmụọ a bụ mmụọ a na-ekwu na-agba ọkam ka ọ na-agba na mmụọ a nya bụ di na-anụ edo nnewi ya na ogwugwu ezekwuabọ bụ first wife ya now one reason m ji emere this video na ị chọrọ ịbịa ebe a na nwee fụcha orie agbọ orie agbọ bụ nyanwa nwere afịa ya nwecha ebe a niile m na-agacha na ime ebe ọ na-anọ nwaanyị ada aba that place ịma na according to the story ma even nwa ya nwoke bụ uzukpe nnewi nwaanyị ada abakwa n'ime agbọ fa ehe then one reason m ji eme this video before m chezọọ mgbe anyị pe mpe ịma na when you experience these things you will be able to dispel some of these rumors or akụkọ a na-akọ maka mmụọ maọbụ environment a sị gị abana aba ị fụrụ how neat ebe a niile dị now okay o nwere nwa a na-akpọ olas ọ nyanwa na-echitere ya eh, entrance ya gate ya olas ekenekwa m unu ọ nọ na mgbago ebe nya amụcha m elu that side na unu fụrụ ahịa nọ side ebe a now back to akụkọ m na-akọ one reason eji wee sị na ndị mmadụ ada mgbe m pe mpe akụkọ a gwara anyị bụ na o nwere ime ọfịa nọ ebe a na n'ime ọfịa ahụ na na ebe ndị ọgwụ ego na-aba na-ekene m gị asị anyị nọọ ime ebe a nọọ ee ime ndị na-agwọ ọgwụ ego na o nwere akataka ụlọ white nọ n'ime ebe a machichara mma na ọ ebe ndị ọgwụ ego na-abịa ndị ọgwụ ego na-abịa eme ife ha na mmadụ ada aba ebe ahụ so anya ụmụazị ji wee na-ekiricha ụmụ ife anụnwa na-echizi in my mind na e nwe a very big fine house ga-anọ n'ime ebe a so ndị ọgwụ ebe a ka a na-egbu mmadụ ebe a ka a na-eme nta na imo n'ụkụ now kịta nụnwa ya my first time na-abata ebe a mana abụkwa m onye Nnewi too na Nnewi kịta m na-abatakwa ebe a o nwerọkwanụ ụlọ white m fụrụ na m bidogodi from ebe ahụ ana o nwelọ onye na-agwọ ọgwụ m fụkwalụ n'ebe a isi ezemewi nọkwa ebe a bụrụ a very nice man onye mụ na-enwe na like um, ọtụtụ conversations like two, two or three times ọ bụla ezigbo mmadụ mụ na ya kpachara nkata so the more anyị na-emeche these expositories na-egosiche ụmụ ife a niile to the world like ihe a niile kịta bụ Agbọ Edo ọ mmụọ nwe onye nwe maka ọ mmụọ nwe Nnewi ọ ha ndị zụtara ana anyịnwa bụ ndị ụjọ so it doesn't matter na a sị gị na ọ ndị a zụtachara ana then i fuzie mmadụ onye ahụ bịazie na-akọlụ anyị na ife ha nwa mere bụ ajọ ife ọ bụrụ na ife ha mere bụ ajọ ife ọ ma nwe ebe a ọ ma nwe this place na mụ na gị nọ kịta so we have to we have to consciously expose these lies these rumors e kwuchere maka ọdịnala and the more we do it the more we you know we we create a forum that the next generation would basically be you know

so ọkwa Nonso Ntochukwu na-ekwu nwatakịrị teterenụ sị na ọdịnala ka ọ ga na-eme nwatakịrị teterenụ wee sị na ya na ndị mmụọ na ọ ga na-amacha maka ndị mmụọ na-esogharị ndị mmụọ n'ike n'ike wee na-ediskọsụ kwala ọnụ wee na-egosikwanụ ụmụ ụwa the importance and the essence of our spiritual and traditional beliefs ya gazienụ anyị bịara ọrụ ka anyị jee mee ka anyị jee kọọ n'ubi onye anyị bịa tata ya gazie